jawala arajoso la ka foli di jawala a n'a lamini bɛɛ lajɛlen ye ka foli di silamɛw ma ka foli di cɛ ani musow ma minnu bɛ lamɛnni kɛra sisan nin waati in na arajo lɛgɛ mana an ka foli b'aw ye kɛrɛnkɛrɛnya bi su in na an bɛ ni usa jabate ye ka segin ka na an baro sabu sabula an ye baro kɔrɔ min kɛ an y'a boli yiriw kan sabula usa jabate ale ye yiriw de kalan ka tila ka ji kɔnɔnafɛnw kalan ale ka kalan sinsinni bɛ o de kan o kɔnɔna la don usa jabate bi su in na a bɛ n'an ye yan an bɛna kuma min kan an ka kuma bɛna boli ɔ ji kɔnɔnafɛnw kan bi ɔ an y'o ɲini usa jabate yɛrɛ fɛ ayiwa a ka se ka o o tɔɔrɔ yira anw na bi n'aw ka jɛ an bɛna fɔɲɔgɔn to usa jabate yɛrɛ bolo nin waati in na usa jabate salaam aleykum waaleykum salaam monsieur Gaye ayiwa i y'a fɔ cogo min bi su in na an bɛ studio kɔnɔna la ɔ anw nana tuguni ka na alisilamɛw baro

an ka dugu in limami bɛɛ lajɛlen an da sera limami minnu tɔgɔ ma an da ma se alimami minnu tɔgɔ ma jawala kɔnɔ jawala kɔ kan seku sa jabate ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen b'a a bɛɛ lajɛlen ye o tɛmɛnen kɔ an b'an ka dugutigiw fo an b'an ka jamanatigiw fo an b'an ka politigisiyɛnw fo olu minnu hakili bɛ jamana kɔnɔdenw na dugu lakanatuma bɛɛ lajɛlen seku sa jabate ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye surtout les auditeurs et les auditrices qui écoutent cette radio donc an ka foli bɛ olu de ye alihamdulilayi rabilalamin monsieur gale y'a fɔ cogoya min na an ko an bɛna sigi yan bi ka dɔnni jɛmukan kɛnɛ sigi fayida la ka dɔnni fɔ an balima silamɛw ɲɛnɛ olu minnu bɛ sow kɔnɔ u ka biku ta ka garikɛ ka kuma fɔtaw sɛbɛn olu minnu bɛ so kɔnɔ ka apareyiw bila enregistrement na garibukɛ ye san kɛmɛ bolo la garibukɛ a bolila comment dirais cɛkɔrɔba san kɛmɛ mun kɔ an bolila musokɔrɔba san kɛmɛ mun kɔ ka fitinin mun sɔrɔ olu fɛ yen an fana ko an tɛ fɛ k'o kɛ lenburuba ye k'o bɛn an dan ma an balima silamɛw walahi aw k'a ta k'a dɔn k'a fɔ ko cɛ bɛ ko la mm. aw k'a ta k'a dɔn k'a fɔ ko on doit être fier de notre culture africaine o ye tiɲɛ parce que n'i y'a ye farafinna tora kɔ bi an banna an culture la an taara nɔrɔ fɛn wɛrɛw la sɔrɔ nin t'a yira k'a fɔ ko seku sa jabate de bɛ dɔnniya kɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan e min tulo bɛ n na sisan cɛ muso denmisɛn makɔrɔ e de bɛ se ka seku sa jabate minɛ k'a kalan dɔnniya la kosɛbɛ a mais jabate n'i y'a ye an ye kurasi sɔrɔ ka n'a fɔ an bɛna fila fila fɔ an balima silamɛw ɲɛnɛ walahi nin tɛ yɛrɛyira an tɛ fɛ an ka dɔnniya ka kɛ bɛn anw dɔrɔn de ma anw bɛ fɛ ka lɔnniya ninnu partage de yasa mɔgɔw yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ an ka dafin cɛkɔrɔba ninnu olu ye baara kɛ dɔnniya kɔnɔna na an ka cɛkɔrɔba galenw olu ye baara kɛ dɔnniya kɔnɔ n'olu ma se ka tilew tɛ kelen ye o olu ka tile la a bɛ se ka kɛ n'a sɔrɔ arajo tun bɛ yen walima sɔrɔ rezo kɔnɔna n'a sɔrɔ o tun bɛ yen olu fana tun bɛna kɔlɔsi sɔrɔ ka lɔnni partage mɛ n'a nana bɛn anw tile ma bi n'anw sigila ni lɔnniya ninnu ye n'anw sigila ni ji dɔnniya ninnu ye n'anw sigila ni kurana dɔnniya ninnu ye n'anw sigila n'an fakɔrɔ ka tutu ye ni dɔw k'a ma kirisi ni dɔw k'a ma kanfin kan an t'a di mɔgɔ ma ala bɛ tigɛ an na ala kira bɛ tigɛ an na ka da ala kira a y'a fɔ an ɲɛna khayrukum man ta'allama kurana wa allama Hmm. Je répète. khayrukum man ta'allama kurana wa allama. Quel est le sens de ça en français hmm. Le prophète paix et salut sur lui nous a dit le meilleur d'entre vous, c'est celui qui a appris le Coran et l'a enseigné. Hmm. a ko aw maa min ye kurana kalan k'a kɛra kurana in dɔnniya de o i bɛ maa de wele ka o waajuli kɛ ni kurana kan ye ka mɔgɔw ka alako yira u la k'o bali ka bɔ alako taw ma k'o wele ka na alako la a kɛra n'o o de ye a ko e de ye maaw la sɔn yɛrɛma ye

donc hali bi kumaw bɛ Gade monsieur Gade ka bila la ɲininkali minnu mana k'a fɛ bi inshallah ji kɔnɔ kurana kɔnɔ gɛrɛnkɛfɛnw na a an ye fitini minnu kalan jɔn t'a bɛɛ dɔn dɛ n'a y'a ɲininka min na n'an bɛ min dɔn an bɛ an balima silamɛw bila sira la n'an fana tɛ min dɔn an tɛ kuma o kan dɛ an b'o fɔ maaw ɲɛna dɛ maa kelen tɛ se k'a bɛɛ dɔn dɛ n'i y'a bɛɛ dɔn i b'a bɛɛ cɛ donc hmm. an bɛ min fɔ an balima silamɛw ɲɛna ni Gade nana ɲininkali min kɛ hmm. n'an ka dɔnta ma se min ma hmm. an b'a ɲini ala subaana tala fɛ ala kana anw nɛn labila an ka kuma fɔ maaw ɲɛ an ka dɔnta ma se min ma dɛ parce que n'i ye donso filitɔ ye wula kɔnɔ dɔrɔn i y'i dɔrɔn de ban ah, ne y'o de fɔ bɛɛ ka dan a ka dɔnta la ni bɛɛ danna a ka dɔnta la an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ bi a tɛ kɛ mɔgɔ tɛ tigɛ dɔnni na

nin min kɛra anw dakan ye bi an bɛ ala subaana tala fo k'a barika donc monsieur Gade ɲininkali b'i ka bila bi su in na ayiwa sɔ jabate an ka foli b'i ye sabula e ye min fɔ sisan diɲɛ yɛrɛ tiɲɛ ani a ɲɛ o fana y'o fiɲɛ dɔ de ye walahi anw t'an bɛrɛ dɔn maaw tɛ dan o bɛrɛ ma ɔ n'i ye kuma cayalen ye anw fɛ i b'a sɔrɔ waati caman bɛɛ de ma don a jɔyɔrɔ la sɛ walahi ɔ n'i ye maaw ye u bɛ sɔngɔ cɛ fila bɛ sɔngɔ dasi tan nɔfɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔ de b'a fɛ ka seegin sɔrɔ walahi ɔ ni bɛɛ danna a bɛrɛ ma ni bɛɛ ye duuru duuru ta i b'a sɔrɔ mankan mankan tɛ yen o cɛ in dɛrɛ ɔ diɲɛ fana b'o cogo la min bɛ se min na o bɛ se o la min tɛ min dɔn o t'o dɔn ala fana ma ko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya bɛɛ ye ɔ an y'o de fɔ kabi kuma kuncɛ yɔrɔ an y'a fɔ ko san jabati bɛ n'an ye bi su in na o m'a yira ko san jabati de ye dɔnni kɛ jamanakaw bɛɛ lajɛlen ye o m'a yira ko san jabati de bɛ dɔnni dɔn bɛɛ ye nin mara in kɔnɔna la ayi a ka kalanfaw bɛ so kɔnɔ a mana kɛ cogo cogo maaw bɛ du kɔnɔ min bɛ lamini kɛ anw fɛ nin waati in na o bɛ se ka o san jabati kalan o ye tiɲɛ mɛ bɛɛ n'a ka sigiyɔrɔ don a bɛ kɛrɛ min kan nin waati in na ka na silamɛw baro baro don hali nin kɔnɔna na maa bɛ se k'a wele bele ka dɔn wɛrɛ yira usa jabate la min bɛ se ka tɔw mako ɲɛ walahi o ye tan ye o de kosɔn usa jabate bɛ n'a ye bi su in na ɛ usa jabate n b'a ɲini e fɛ bi su in na sabula e ka kalan taara jiriw ani ji kɔnɔnafɛnw ani bɔgɔ kɔnɔnafɛnw na bi su in na ne yɛrɛ jamu ye banba ye ɔ ne b'a fɛ an ka kuma ji kɔnɔnafɛnw kan anw yɛrɛ ka walada n b'a fɛ i ka da don o la ɔ ji kɔnɔna la fɛnw ka ca mɛ anw ka ji kɔnɔna an ka teli ka minnu dun o ye jɛgɛw ye sinɔn anw banbaw tɛ dun dɛ o ye jɛgɛw ye ɔ mɛ jɛgɛ minnu bɛ dun don ntɛmɛ bɛ yen mhm. manɔgɔ bɛ yen a caman bɛ yen kɔnkɔninw bɛ yen mhm. ɔ mɛ ne b'a fɛ i ka dɔɔnin fɔ an ɲɛna jɛgɛko la mhm. min yɛrɛ tɛmɛ ye an k'o ta sabula o naji ka di dɛ. walahi walahi. tɛmɛ a bɛ ji kɔnɔ a bɛ balo ji kɔnɔ maaw b'a minɛ ni ka n'a dun nafa jumɛn bɛ ntɛmɛ na. alihamudulila dɔɔnin fɔ an ɲɛna o la. alhamdulilayi rabbil alamin monsieur Gal n'i y'anw ɲininka ji kɔnɔna na Naamu. ne fɛ anw man ka siran bere a ye sɛbɛn kosɛbɛ n'i y'anw ɲininka ji kɔni kɔnɔna na Ah. an man ka siran bere dɛ o ta ye dɛ cogo di Mm. an gɛrɛlen kɔ an ka sɔmɔnɔ cɛkɔrɔbaw la Naamu. an gɛrɛlen kɔ an ka bozo cɛkɔrɔbaw la Naamu. olu minnu sɔnna k'o kɔnɔ jɛ an ye Naamu. ka ji yira an na Kosɛbɛ. ka ji kɔnɔfɛn yira an na Naamu. ji yɛrɛ ye min ye Kosɛbɛ. o yira an na n'i ye Naamu. sɛkusa jabate ɲininka Mm. donc sanni an ka tɛmɛ ni ji fayida ye kosɛbɛ n bɛ foli barikama di ɛɛ bozo cɛkɔrɔbaw ma o ka kan o ka kan ka foli barikama di sɔmɔnɔ cɛkɔrɔbaw ma aa o ka kan olu minnu sɔnna ka seku sa jabate denmisɛnnin fitinin ka anw minɛ k'a dɔn k'a fɔ ko majigin o de ye fɛn caman sɔrɔ koyi majigin de y'an ka dɔnniya ninnu sɔrɔ alahu akibaru donc an kɔni b'a dila aw ma bi hali na anw m'an bonya mɛ a y'aw majigin cɛkɔrɔbaw ye k'aw majigin aw bafilaw ye k'aw majigin dugu cɛkɔrɔbaw ye gilekini kolina dɔrɔn de o de bɛ barika don aw dala kumakan na o de bɛ barika don lɔnniya ninnu na a ko ale bɔra ka ɲininkali min kɛ tɛmɛ ale bɛ ji kɔnɔ de ji kɔnɔfɛn don a bɛ balo ji de kɔnɔ jabate ji ye mun ye

maa maa bɛ tɛmɛ dun a ka ca ala sɔnna ta ala fɛ ni ele ka jɛgɛ dunta bɛnna tɛmɛ ma e bɛ to nɛɛma la kudayi e bɛ to hɛrɛ la kudayi tɛmɛ nana hɛrɛ hɛrɛ sɔrɔ i bolo ni dɔ ma fara o kan ala barika la ala kira barika la bozo cɛkɔrɔbaw ye min fɔ an ɲɛna tɛmɛ kan walahi n'a ma dɔ fara a kan a tɛ dɔ bɔ a la dɛ a fɔ kelen sike kelen ɔ minnu ye a ilimu batiniya sira ye n'o o y'a a gindo yɛrɛ lɔnniya sira ye an fana ye min sɔrɔ an ka bozo cɛkɔrɔbaw bolo mɛ a maa kalannu o ye mun fɔ an ɲɛnɛ tɛbɛn ka ko tuguni ani kurana aya min bɛ se ka taama a ɲɛfɔ segu sa jabate a ko tɛbɛn tɛbɛn maa min bɛ fɛ ka garizigɛ sɔrɔ a ko i bɛ tɛbɛnden tan ani fila de ɲini tɛbɛnden tan ani fila a ko n'i ye tɛbɛnden tan ani fila sɔrɔ e bɛna mun kɛ e bɛna baji tan ani fila de ɲini baji tan ani fila baji tan ni fila o ji dɔndɔni kana caya koyi a ko n'i ma baji tan ni fila ji sɔrɔ e b'i gɛlɛya ka mun ɲini ka kɔlɔn tan ni fila ji ɲini kɔlɔn tan ani fila a ko n'i ye kɔlɔn tan ni fila ji sɔrɔ tu tɛ na ta tɛ na dɛ nin kɛ ka tɛbɛn tobi k'a dun tɛbɛn tan ni fila jabate e t'o kɛ fiyewu ka kɛ ko tan ni fila sɔrɔ la n'i kɛra diɲɛ jɔn o jɔn ye f'e k'a fɔ alihamudulilayi rabili alamin ni e kɛra cɛ ye e tɛ nin kɛ nin kɛ cogoya na ka kɛ ko saba sɔrɔ na f'e k'a fɔ alihamudulilayi rabili alamin ni e kɛra muso ye e tɛna kɛ ko naani sɔrɔ na fiyewu f'e k'a fɔ alihamudulilayi rabili alamin mɛ min y'a karamɔgɔ baara nasira ye mm. n'i ye tɛbɛn tan ani fila sɔrɔ mm. n'o o y'a dalu filanan ye mm. ni maa min bɛ fɛ a ka kɛ bom atomiki ye kari hanamatɔ an tɔrɔ fata ni kun faya kun ah. i k'a kɛ i k'a jɔyɔrɔ ye k'a dɔn k'a fɔ ko segu sa jabate a y'a madon cɛkɔrɔba san kɛmɛ o de la a y'a madon musokɔrɔba san kɛmɛ o de la a ko e bɛna sura jɔn de sɛbɛn sura min bɛ kurana kɔnɔ dɛ ah, a ɲɛfɔ segu sa jabate n'o ye suratul kawusari ye ko kawsara kɔji sura lɔnnibagaw de tulo b'an na karamɔgɔw de tulo b'an na a ko inna a'tɔyina kal kawsar fasalli li rabbika wanhar inna shaniyaka huwa al abtar a ko i b'o sɛbɛn siɲɛ joli i b'o sɛbɛn siɲɛ tan ni fila misi gari a ko n'i ye nin sɛbɛn siɲɛ tan ni fila walan kan i bɛ baji tan ni fila de kɛ ka nasi ko ka bɔ walan kan walima kɔlɔn tan ni fila 12 12 différents puits eh? l'eau de 12 différents puits hmm. i b'o o ji de kɛ ka a ko ka bɔ walan kan ah. ka nin kɛ ka bajɛfɛ ɛɛ eh, bajɛgɛ o min ye tɛbɛn ye hmm. o den tan ani fila k'o kɛ k'o tobi e bɛna fɔ alhamdulilah ah. donc tɛbɛn na hmm. an bɛ dan nin yɔrɔ la tɛbɛn na ah. sinon nafa caman bɛ tɛbɛn na i y'a ma faamuya fo ka taa se manɔgɔ bɛ yen wo n'o bɛ yen ninnu bɛɛ inshallah an bɛna kuma ninnu bɛɛ lajɛlen kan bi su in na ala ni misi gari sababuya la aa barika ayiwa musa jabate e ye min fɔ sisan an y'a faamu hali bi maaw tolo b'an kan na maaw fana ka foli b'i ye kosɛbɛ kosɛbɛ sabula i ye min fɔ sisan min ye tɛbɛn ka nafa ye bɛɛ y'a faamu hali ni anw fɛ yan bajiw sɔrɔ ka go min ye kɔlɔnlaji ye o sɔrɔ ka di an fɛ kosɛbɛ kɔnɔntɔn fila o ji bɛ se ka sɔrɔ joona ɔ e ye makoɲɛ min fɔ a la min ye gɛrɛsɛgɛ ye ne y'o de fɔ kosɛbɛ diɲɛ daamu bisimila ye gɛrɛsɛgɛ ye o ye ta ye ni gɛrɛsɛgɛ sɔrɔla ko bɛɛ lajɛlen ka nɔgɔn ɔ ni o walanda nana yira i la o man ɲi ka kɛ e fɛ baara ye o man ɲi ka kɛ e fɛ degun ye o kuma na o sa jabate i y'a fɔ cogo min i ntɛbɛn ta fɔ ji kɔnɔna la fana ntɛbɛn dama tɛ yen ne y'o de fɔ manɔgɔ bɛ yen kɔnkɔn bɛ yen jɛgɛ jɛgɛ sugu ka ca jɛgɛ saw bɛ yen bɛɛ lajɛlen ala taala ye fɛn bɛɛ lajɛlen da kɔrɔ b'a bɛɛ la walahi nafa b'a bɛɛ la walahi n'i t'a dɔn i b'a fɔ n t'a dɔn walahi kan'a fɔ ko ala ye nin dan gansa hali hali maa farisogo la e m'a ye rastaw ko kunsigi sɔni ko kɔrɔ b'a bɛɛ la o de kosɔn olu bɛ kunsigi to a yɛrɛ ma walahi u t'a tigɛ o kɔrɔ b'a la o fana b'a kɔrɔ fɔ mɛ n'i tɛ min dɔn i t'o de dɔn dɔnni fana tɛ ban i y'a fɔ cogo min ne y'o de fɔ don o don tulo bɛ taa kalanso mɛ bi su in na n b'a fɛ i ka dɔɔnin fɔ an ɲɛna min ye jɛgɛ manɔgɔ ye sabula o fana ka di aw ye o sogobu ka ca o gɔniw ka ca nafa jumɛn b'o la o dunni kɔnɔ nafa jumɛn b'o la ni tobi cogo don tobi cogo jumɛn don sogo fana ni a jalan don a yiranlen don wa min bɛ kɛ anw fɛ nafa ye k'o fɔ anw fɛ misi alhamdulillah rabbil alamin misi ka n b'i fo n b'i barkada n b'i waleɲumandɔn ni ka ɲinɛ sɛbɛn ninnu na i ka seku sa jabate da mɔgɔ bɛ la n b'i fo k'i barkada ah kosɛbɛ Hmm. donc an tɛ segin an tɛ ɲɛ hmm. bila kama hmm. seku sa jabate lɔnni yɔrɔ jumɛn yɛrɛ de ye o de ye eh. youtube kɔnɔna ye donc euh, sani n ka misi gali ka nin question jaabi n bɛ n ka abonné bɛɛ lajɛlen fo ah, a cɛman n'a musoman a min bɛ belgique jamana kɔnɔ a min bɛ farajɛla a min bɛ farafinna a min bɛ itali a min bɛ faransi o a min bɛ ameriki o n ka abonné cɛman fɛn o fɛn min bɛ Seku Sa Jabate ka fayida ta k'a nafa bɔ a la min bɛ Seku Sa Jabate ka dɔnniyaw ta k'a nafa bɔ a la donc nin ye émission direct dɔ ye ne ka foli b'aw ye nin kɔnɔna na maa min fɛnɛ mako bɛ Seku Sa Jabate ka fayidaw la fayida wɛrɛw minnu ni ninnu si tɛ kelen ye an y'a fɔ n'aw donna YouTube kɔnɔ téléphone Android bɛ minnu bolo kan si t'i ye k'i sɔrɔ Seku Sa Jabate i bɛna an ka page officielle ye i bɛ abonné kɛ i bɛ se ka fɛn caman sɔrɔ donc n bɛ n ka abonné cɛba bɛɛ lajɛlen fo. a ko manɔgɔ manɔgɔ manɔgɔ pourquoi o y'a tɔgɔ yɛrɛ la fɔlɔ ko maa nɔgɔ o fɔ ye fɔ ye an m'an da don yɔrɔ la fɔlɔ k'o walawala ni cɛ nana lɔnniya kɔnɔ ka n'a fɔ nɔ parce que mɔgɔw b'a a sogo dunna k'i t'a kɔrɔ f'u ɲɛna dɛ ni min y'a ta ka baara kɛ n'a ye o b'a nafa ye ni min m'a ta ka baara kɛ n'a ye e ka to ka kɔlɔsili kɛ ba ye ni cɛnin nin o min ye seku sa jabate denmisɛnnin fitinin n'a ka kuma si c'est une vérité ou bien si c'est pas une vérité tu vois le savoir manɔgɔ jɛgɛ bɛɛ lajɛlen na a taa ka filɛ manɔgɔ n'i y'a bila ji la manɔgɔ bɛ nɔgɔ min bɔ jɛgɛ si tɛ min b'a bɔ gala fɔ mɔgɔw ka nin kɔlɔsi bi a ko manɔgɔ dunnaba maa o maa de bɛ yen n'a ka baara ye manɔgɔ dunni ye sanga ni waati bɛɛ lajɛlen kɛ e de ye dutigi ye e de ye gɛrɛsɛgɛ ɲinina ye seku sa il faut écouter seku sa jabate il faut faire beaucoup d'attention ɲɛfɔ ɲɛfɔ

a ka adamadenya yɛrɛ lanɔgɔ bi laɲɔgɔn y'a sɔrɔ k'a fɔ ko dɔnnibaga fɔlɔ dɔnnibaga dɔw tun bɛ yen olu tun b'o kɛ ni manɔgɔ ji de ye an m'a fɔ nafa tɛ manɔgɔ la dɛ quelle est son importance o bɛ yen quelle est son inconvénient o bɛ yen mais gɛrɛsɛgɛ ko nasira la aw mun ye dutigiw ye an m'a fɔ a kana manɔgɔ dun a ye manɔgɔ dun mais à chaque fois maa min ka baara ye manɔgɔ dunni ye ale bɛ a yɛrɛ gɛrɛsɛgɛ de lanɔgɔ ɲɛfɔ kelen manɔgɔ mm. musow n'aw y'a san ka taa so kɔnɔ mm. ni a ye manɔgɔ ko manɔgɔ ko ji aw mm. kana bɔn du kɔnɔna na a ma ɲi ni gɛrisɛgɛ ɲinina bɛ taama a kan a b'a tigi gɛrisɛgɛ nanɔgɔ eh. fili la aw kana kɛ fili la ale manɔgɔ kelen a ko musow n'aw ye manɔgɔ ko manɔgɔ ko ji walima a y'a kannatigɛ le o joli kɔni t'a la fɛn minnu bɛ bɔ a kɔnɔ a ko a kana olu to so kɔnɔ denmisɛn minnu bɛ yen ni olu ma baara kɛ n'o olu ma ko dɔn i bɛ taa sɔrɔ hali ni lɔnnina don a ka lɔnni a t'a nafa n'a sen bɛ bila a kan waati bɛɛ wa ale manɔgɔ in fɛnɛ a b'a tigi ka koɲɛw fɛnɛ lanɔgɔ le maa min bɛ yen n'a a bɛ taama manɔgɔ nɔgɔlan ji kan donc o la kɔlɔlɔ bɛ manɔgɔ la dɛ mais manɔgɔ n'i ma ɲɛ manɔgɔ dun kɔ kana manɔgɔ dun ka kalo to dibi la n'i b'a fɛ a k'i nafa manɔgɔ dun b'a yɛrɛ ma ye c'est pas bon ah, mais n'i ma ɲɛ a dun kɔ hmm. kana a dun ka kalo to dibi la i b'a dun manɔgɔ dun ka kalo to yeelen na komi kalo k'a hmm. daminɛ a tile wolonwula hmm. ka na a tile tan naani walima a tile tan duuru su ka manɔgɔ bɛ se ka dun mais kana kɛ gɛrisigɛ ɲininaba kana manɔgɔ k'i ka kana waati bɛɛ kana to ka dun il faut éviter de manger mais manɔgɔ nafa t'a la wa nafa b'a la dɛ nafa bɛ manɔgɔ la de kan ah, nafa jumɛn b'a la hmm. quelle est son importance a ko manɔgɔ maa mun bɛ yen hmm. n'olu bɛ den ɲini na hmm, maa mun bɛ yen n'olu bɛ den ɲini na a ko manɔgɔ tulo kɔnɔna fila n'i y'a ta k'a filɛ fɛn bilenmani dɔ bɛ yen bozow bɛ o dɔn eh? ɔ jikɔrɔ manɔgɔ sɔnna k'a yɛrɛ yira bozo cɛkɔrɔba min na ale bɛ min kɛ dɛ a ko a tulo kɔnɔna fila fɛn wulenman min bɛ yen o bɛ den di muso ma kɛli hali wa tɔ ani muso min n'a tɛ den wolo eh, n manɔgɔ cɛman n'i y'a baara a baara cogo la k'a di muso ma ni den t'a bolo n'a bɛnna manɔgɔ cɛ ma a b'o denkɛ kelen wolo dɛ n'a bɛnna manɔgɔ musoman ma a b'o denkɛ musoman kelen wolo dɛ donc ne bɛ min dɔn manɔgɔ nafa la o de ye nin ye n tɛ nafa wɛrɛ dɔn a la ka tɛmɛ nin kan ni n ko n bɛ nafa wɛrɛ fɔ a la min nin tɛ kelen ye n bɛ nkalon tigɛ sisan sisan sisan